Жан шэрхъ нэтыным и къыкӏэлъыкӏуэ къыдэкӏыгъуэм кърихьэлӏа дэтхэнэми фӏэхъус фызох. Къуажэм дэс щӏалэгъуалэр ӏуэхуншэу уэрамым дэмыту къэхъун щхьэкӏэ, зэпӏэзэрыту гъэса хъун папщӏэ гулъытэ хуэщӏыпхъэщ ахэр спортым дегъэхьэхыным. Апхуэдэу, а ӏуэхугъуэм теухуауэ ди къуажэхэм щекӏуэкӏ лэжьыгъэхэм щыгъуазэ зытщӏын ди мураду, дэ Малкэ къуажэ дэт узыншагъэмрэ физкультурэмкӏэ комплексым дыщыӏащ, щекӏуэкӏ лэжьыгъэхэм дэ къытхутепсэлъыхьащ, абы и унафэщӏ, Мурзэкъанхэ Заур.
Мы зал къызэрызэӏуахрэ илъэс етхуанэ мэхъури долажьэри, именно мы залым теухуау борьба щӏэтуращ. Борьба нэужьым нэхъ щӏалэ, нэхъ взрослэхэр къокӏуэри, регбими, сытми заниматься ящӏ, качаться ящӏ. Старшэхэри щӏэт.
Нобэкӏэ, мис мыбы фыдэлажьэу сабий дапщэ къекӏуалӏэр? Уей, щэм щӏигъу къокӏуалӏэм сабий.
Ахэр дэнэ къыщӏэкӏ, мы къуажэм курыт еджапӏэхэра? Хьэуэ, мы къуажэми къокӏыр, гъунэгъу къуажэхэми къокӏыр, Прогрессым къокӏыр, Къамылыкъуэ, Конзавод, Приречнэм.
А зэуэ апхуэдиз сабийм зы зэманым удэлэжьэну ар пэжкъымэ, абы фадэлэжьэн щхьа фи лэжьыгъэ зэманыр дауэ зэтеубла? Ар зэман сыхьэт тӏурытӏурэ гуэшауэ дадолажьэ. Сыхьэтитӏым щӏыдодзэри, абы иужькӏэ сыхьэтиплӏым, сыхьэтихым и акӏэ. Сыхьэтийм старшэхэр мэлажьэ. Мис апхуэдэу зэманкӏэ щыугуэшакӏэ, ахэр гуп-гупуи гуэша къыщӏэкӏынщ. Ныбжькӏэ дауэ зыщхьэщидзрэ? Сыт хуэдэ ныбжьым къриубыдэхэр а нэхъыбэу фыздэлажьэр? Илъэсипщӏым щӏэгъэдзауэ илъэс пщыкӏуплӏым нэсыхукӏэ ар зыуэ мэлажьэ. Пщыкӏуплӏым щӏэгъэдзауэ пщыкӏух, пщыкӏуий, ахэр етӏуанэу мэлажьэ. Ещанэу ар балигъхэр. Ахьа. Нобэкӏэ цӏыху дапщэ ахэм апхуэдиз сабий бжыгъэм фадэлажьэрэ? Сыт хуэдэ ехъулӏэныгъэхэр, мис, мы еджапӏэм къекӏуалӏэ сабийхэм зрагъэгъуэтауэ жыпӏэфынур? Ехъулӏэныгъэшхуэхэр диӏэм, уей мы гъэм ди зы щӏалэ цӏыкӏу Урысей псо зэхьэзэхуэм етӏуанэ хъуащ, СКФО-м япэ увыпӏэ къихьащ, Спартакиадэ школьников жери йокӏуэкӏри, абыкӏэ зы щӏалэ цӏыкӏу Етӏуанэ хъуащ СКФО-м.
Мис нобэкӏэ фыздэлажьэ, мыбы гъэсакӏуэу щылажьэхэм теухуауэ фэ езым ехъулӏэныгъэ фиӏэхэм дауэ утепсэлъыхьыфын? Тексту нэхъыжьу къытхэтыр мастер спорта Россиищ. Гъэсэнышхуэ куэд иӏэхэщ. Мастер спорта международного классу тӏу иӏэщ. Мастер спорту зыбжанэ иӏэщ. Ну, куэд иӏэщ. Мыдрей щӏалэ цӏыкӏур мис нэхъыщӏэ цӏыкӏуу къытхыхьауращ, ари икӏи ди нэхъыжьым и гъэсэнщ. Лэжьэн ди гъусэу щӏидзауращ, мис уже илъэс ещанэ хъуауэ долажьэ. Хъарзынэу мис иӏэхэщ сабий хъарзынэ цӏыкӏухэр, иӏэхэщ иджысту.
Мыпхуэдэ ӏуэхущӏапӏэхэм ущытепсэлъыхькӏэ гу лъытэншэу къэбгъанэ хъунукъым илъэс куэд щӏауэ щӏалэгъуалэм дэлажьэ ди нэхъыжьхэр. Икӏи, ди нэтыным и етӏуанэ ӏыхьэр теухуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм физкультурэмрэ спортымкӏэ щӏыхь зиӏэ и лэжьакӏуэ Начохэ Сэфэрбий.
Мыбы сэ минрэ щибгъурэ пщӏей тӏу лъандэм сыкъэкӏуэжа сэ. Абы лъандэрэ къуажэм нахь хуэдым зэщ, абы сыкъаужэ солажьэ. Сэлахьэсына куэд дэкӏащ. Япэ мыспытядэм къыщыщу мастер спорта международного класса Олег Урыспамбетов, Къуэш Алими ари апхуэдэщ.

Ар си щӏалэщ, тренер къыгъаитӏыр си гъусэм зэщылӏ мыбы щолажьэ. Мыбы лэжьыгъэм теухуауэ Къамылыкъуэ къуажи, Приречнэрикӏ, Прогресси ам кърашэ я адэм. Мыжэ Малкэ школищым щеджэ щӏалэр къашэ. Япэм сыхьэтиплӏым дей щӏэдзэ щӏалэгъуалэ цӏыкӏухэр

Тенос всероссийский турнир, Россия турнир, на выполнение мастера спорта России абы щӏалэ щӏалих тшэнущ Алыхьым жиӏэмэ, претенденти диӏэщ. Абы и мо- си международникэ ари бэнэнущ. Ну, тезыгъэзэнэ щӏат икӏи щӏ- престижнэщ. И а- ар къэзыхьым звание мастер спорта России выполнять ещӏ. Абы икӏи Алыхьым жиӏэмэ, октябрь и пэщӏэдзэм дей Къалмыкъым Элистай турнир имени Городовикова жари сэ абы сыбанэу щыта.

Спортым ехъулӏэныгъэ зэзыгъэгъуэт ныбжьыщӏэхэр бгъэгушхуэмэ, ар нэхъыщӏэхэм щапхъэ яхуэхъуну къыдолъытэ. Апхуэдэу, мы ӏуэхущӏапӏэм зи зэфӏэкӏхэр къыщызыгъэлъагъуэн щӏэзыдза, иужьрей зэманхэм ехъулӏэныгъэхэр зэзыгъэгъуэта бэнакӏуэ ныбжьыщӏэ, Махуэлӏхэ Инал зыхуэдгъэзащ.

Адэкӏэ, топ джэгум дыкъытеувыӏэмэ, игъуэу къыдолъытэ. Абы димыхьэха щӏалэ цӏыкӏуу щыӏэр мащӏэ къыщӏэкӏынщ. Икӏи, апхуэдэ сабийр нэхъыбэ хъуным хуэунэтӏауэ къэралым программэ зыбжанэ къащтауэ щагъэлажьэ. Топ джэгу утхэр зрагъэпэщ, зрагъэзэхуэж. Апхуэдэу, Малкэ къуажэ топджэгу гуп зыбжанэ яӏэщ, Дзэлыкъуэ щӏыналъэми, республикэ псом щекӏуэкӏ зэхьэзэхуэхэми жыджэру хэт, увыпӏэ хъарзынэхэр зрагъэгъуэт. А гупым щыщ щӏалэщӏэ ныбжьыщӏэхэм захуэдгъэзащ. Сэ сызэрыщыгъуазэмкӏэ, футболым къыщыхыхьар мис мы ФКФ Малка жыхуиӏэм дежщ, ауэ нобэ дэнэ ущыджэгум? ФШ Нальчик, Нальчиккӏэ соджэгу мы. Абы дауэ укӏуа хъуа? Мис мыбы сыхэту сыкъежьэри. Си ныбжьэгъу щӏалэм узжеяуэм уэду къысхуригъэхь сэ икӏи сыкӏуэ абы жыми, тренировкэ сыздагъэщӏри, зыкъэзгъэлъагъуэ сыкъащтауэ. Лъагапӏэ къыщӏэкӏынщ ари, спортым и зы лъагапӏэ унэсын щхьэкӏэ уи къежьапӏэм, мыдежым деж зэбгъэгъуэта щӏэныгъэм, мыдей узэрагъэсами куэд иӏыгъ къыщӏэкӏынщ. Иӏыгъщ. Хэт мыдей гъэсакӏуэ фхуэхъуар? Илъэс дапщэкӏэ?

Статистикэ къахьхэмкӏэ, спортым дихьэх щӏалэгъуалэр гъащӏэм дызрихьэлӏэ ныкъусаныгъэ куэдым щыхъума мэхъу, ехъулӏэныгъэхэр зрагъэгъуэтынуи ӏэмал нэхъыбэ яӏэщ. Икӏи, зи узыншагъэм кӏэлъыплъым и мызакъуэу, спортым и лъагапӏэхэр зэзыгъэгъуэт, зэхьэзэхуэ зэхыхьэхэм бжьыпэр щызыубыд ныбжьыщӏэхэр нэхъыбэ хъумэ, ди гуапэщ.